mmemme anyị mere taa bụ mmemme mụ na ụmụnne m anyị dị ise were kwue ya anyị yie ya sinsi mama anyị nwụrụ anyị kwasịa ya mana anyị akpụnyezi ife efi so anyị wee nọgide ọ wụrụ sọnsọ mụ fọrọ ụmụnne m ndị ụmụnne m niile ndị a- ndị a wee gbapụsịa o mere ozi onye kwe fasị mụ mebezie n'ọ mụ nọsọ m ga-eme so nwa m nwoke were sị na ya ga-akwado ime ya na anyị ga-eme ka ọ bụrụ mmemme anyị ga-eme taa were um, ọ ya ka anyị mere taa igosi na chineke agọzigo anyị so ọ ya nwa bụzi mmemme anyị mere taa ekene m na-enye ụmụ m bụ ogologo ndụ na arụ isi ike na ọganiru chineke ekene dịrị gị n'aha jizọs amen okwu m na-agwakwa oriakụ m bụ onye ndidi na-ata azụ mkpọ o nwere ndidi o diri ndidi nọ wee gbanịa enye m aka ime ife a so ọ ahụ ize onye be m bụ m lọlọ cyprian onyenwe ya bụ ekene dịrị ya aha ya bụ afa ya bụ lọlọ sipe eze onyenwe eze udude ekene dịrị ya ọ na-agbanị hei chineke biko gọziele nye eh? eweziga ya jee ememe n'ife a okay. Oh, thank you.
nnọọ o nwachukwu onugbu a na-afọwụ na di m ezigbo di m mgbe ihe a na-ebu ọ chọrọ igburu nne ya efi ọ chọrọ ịkpụgara ndị be nne ya ochie efi maka na ụmụnne ya niile ekwutere okwu efi o nwe onye kwere- o nwe onye kwetere Ọ- ọ na-ewute ya, ọ sị biko sụ kpụgara nne ya ahụ efi ahụ o omenala be anyị onye ọwụ na nne ya nwụrụ nwa ya hụrụ ya n'anya ga-akpụrụ efi na ndụ jee kpụnye ndị ikwu nne ya so na ọ ya ka ọ na-emezi kịta sọsọ ya wụzi onye na-eme ya ọ sụ sụ meere ya ihe mgbe ya nọ ndụ na sụ mee ya na obi ga-adị ya mma afa ya wụ mgbe ihe a na-ebu ọ bụrụ na ife- ya gwa gị ihe kịta ife ọma ị nụrụ ọ wụ mgbe ife a ka ebi na ọ wụ na o nwere ihe ị na-eme ya agwa gị gị kwụsị ọ dụ mma mana ya gwa gị ị kwụsịghị ihe ahụ emere na-aga ị hụ na ọ- ọ ma ndịzi mma ọ ya wụ mgbe ihe a ka ebu o buo mgbe ahụ udo adọ Mhm. Ah, ọ ya wụ afa dị nke m wụ sọ chima sọsọ chukwu ma ihe niile one ihe ị na-ahụ ọ wụ ụmụ ya niile na-egburu ya ihe a ha jikọtara obi ọnụ wee sị ka ha mee ihe a na fa ga-emerịrị nna fa ife a dị ya n'obu ka fa mere ya ka obi dị ya mma ịghọtago ee ọ ya bụ ihe dị n'ime fa akpa ha oke o anyị siri rice mee pepe soup shọta ị mana ma ejeghị m akpọkọtacha fa ncha n'otu ọ bụrụ na m dere ya ede nye gụ n'akwụkwọ ịnati mana ihe niile ihe niile dị embedded yes o kpam

ee e nwekwara ekele ị na-enyekwanụ ụmụ gị na-egburu nna be ehi ee e nwere ekele pụrụ iche ị na-enye ha asụ m chineke fa egbugokwere nna nke m o. gbuoro nne m o. wee na-egbuziri wee na-akpụnyezi nna- nne- nna ba nke a asụ m chineke dobere m ụmụaka ahụ ogologo ndụ na arụ isi ike dobekwuzie ụnụ na maka ụnụ ụnụ adụghọ n'udo ụnụ ama mbịa ije a mekwa dịka ụdị ụlọ a na-emegide na amụtụpụrụ anyị ma ọ bụrụ na mama asụ oyibo onu ekwuru ọbịa wụọ na-aga n'iru ụdị ụlọ ahụ a na-aga n'iru kama unu ga-ese okwu kama ndị iro a na-anwụ ụnụ a na-aga n'iru maka chineke sị ya ụmụ ụmụ ya ga na-aga n'iru ee na ụmụ ya ama nnachi azụ na onye iro ama aṅụ ụmụ ya ee onye iro ama aṅụ ụmụ chukwu kama ụmụ chukwu ga na-enwe ọṅụ hapụghị ha na-anwụ ị na-enwe ọṅụ na-enwe ọṅụ na-enwe ọṅụ etu a mụ na unu si enwe ọṅụ ị bịara ka anyị nwere ọṅụ n'afọ gara aga bịakwa n'afọ a ekele dịrị gị ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Jizọs ee nna m nna m hei okpokpo mgbe ihe a na-egbu amaghị m ka m ga-esi kelebe ya maka nwoke ahụ ọ hụhụ m o jeghị eri nri o mekata ọ bụghị m ọ naghị eri nri before ọ rahụ ụra m ga-atụkwasị ya aka m tụkwasị ya aka ọ rahụ ụra ịghọtago ma ọ na-ahụ aka m n'arụ ya ọ sị m sọchi m kedu ebe ị nọ asị ya dadi ana m abịa ọ nọkata sị ya adịghị m akpọ gị dadi ya ibe ga na-akpọ gị mgbe ihe a na-egbu maka na eso m ime ka m kwugharị ihe a na ibe a asụgụ mee ibe a imeghe ya owute ya maka na ọnwụ na ime ya ibe ama ndụ njọ obi ozugbo ibe adị mma so ịkpọ ha ya mgbe ibe a na-egbu ahụ obi adị ya mma so m bịa ha tụkwasị ya aka sị ma mgbe ifee m ọ za ọ lahụ ụra Mama, mm-hmm. afụ m ịfụnanya n'ebe unu nọ na ọ karịrị akarị obi n'igwe nke atọ ihe wetara ọ wụrụ mmadụ ndị mmadụ emekatago ka emechie ya o kwehe jụọ anyị ọ ka mma na ị gwara enyi nwoke ọ ga-agwa gị nke ka mma amen amen anyị sere ndị ọka see esemokwu sụọ akpụ o mere ndị wa akpụ ka a naghị enu nne ka ihe ị sị wụ afa gị afa m bụ chekwube chekwas chekwas chekwas yes o chekwas for real nnukwu ada nnukwu ada na be Onyenwe na be Cyprian Onyenwe ee

ofe onugbu nke a sauce white rice and sauce ọ bụ ife anyị si. anyị siri everything Okay. Ihe niile dị. ihe niile dị ọ dị ọgwụ afọ ka ị wee bịa liwe i kwesị ọ na idiri ọgwụ afọ Udo dị.
Anyị na ya. ka ya na ịgba n'ọsọ

akpọghị ndị be ha efi emekwa ha ndị be ha dịka omenala igbo si wee dị ọ na-awụ nwaada nwụọ ndị be ha akwacha ozu ndị be ha bịa kuru ozu ya akpọ ya ikuru ozu adị ikuru ozu ahụ ndị ụmụ ọ mụtara emekwa ndị be ha etu mgbe mpa anyị ha eme n'ihe

so onye nọ ndụ na-awụ diọkpara awụzi onye coordinating anyị nwa awụ ụmụ ndị ọzọ niile nwa awụ anyị nwee ike ya ịmụọ ya lụkwu mgbe nke diọkpara bụ n'obi mụ ka o lotere anyị sị anyị na-ekwunye on board anyị anyị bi na asị asị okay ndị otu na ọ na-akọcha obi na obi anyị nwụrụ n'ụmụ diọkpara ka anyị ka ya ya lotekwara anyị anyị hazie ya ka ọ lotekwara anyị ya ka anyị nwere taa anyị jee

Okay. And now from ka ka ndị ndị nna ochie. Ndị nna ochie. Ndị nna ochie. Obi dị fa n'aṅụlị. Ba be ba ri ri ri. Yes. Eh aṅụ ka a na-ala. Fa na-ala ba n'ọṅụ. Yes. Fụ na ọ gbalịka. Yes. Na ọ gbalịka. O nwe onye na-enye ekele na

ka o si gbaa mbọ fụ na ihe ha promisiri ndị nna ha ochie ha mezipụta ana m ekele na-ekelekwa ụmụ ya mere ka e nwee ike ịna-eri na-aṅụ n'ụbọchị taa ana m asị ekele dị Obi Obiọra Onyenwe Obi West eke Obi West Konjama na-ekelekwa Echezọna ha Obi West tọrọ ha ojikọtaga m na ụkwụ o ji bata ka ọ ga-eji naa ka mọnwụ ya n'aha Jizọs

Adudu ihe ọma be anyị gụọla onye ọdụ n'egwu adị bụ nti na na fim ogbuhe ruo obi ihe ọma egwu ihe ọma obi ihe ọma Em, unu emeka unu ma ndị ọgọ m bịa na bịa n'ogwu m ka a ji aka na ka anyị mee anụ ruo anwụ nna anyị egiene nwụọ katọọ anyị sị ka anyị kọọ gị kenee gị gwa na i mere ọfụma ee na i mere ọfụma gị na ụmụ mere anyị bụ kwesịrị unu ji eme ka unu mere unu mere ya ọfụma anyị sị ka anyị kenee gị were gwa ha na anyị ga-akwado kịta gbanara na ndị ndị ụmụnna anyị nọ na be m

so ọ na-afụ na ihe o gosiri ọ ihe ọma ka ọ bụ wee na-akọ unu ewena iwe na anyị bịagodo achọwa ọjị m ihe anụnwụ na ọ ka bịa otu ihe mekpọrọ anyị today nwa ihe mekpọrọ anyị tụ anyị m na-agbagharị for ndị a before anyị bịawazie ebe a unu emeka na ị bịagodo abịa ha unu emeka nnọọ
okay biko mgbe ihe a na-ebi o juru m ahọ na alo niile a ọnwụ alo nna ha go na ụmụ gị kwe ma nọọ maka ụmụ m niile na ndị eburu n'ọnụ onye

kịta na-ene anyị foto a na-ese anyị ebe a a ga na-esecha asachatakwuo ya maka ọnwụ ụsọ kana ka o ji ese foto na ebe a emechaa taa anyị anyị mekọrọchazie ife na anyị ejezie ọhụrụ n'ihu ugbo na anyị anọzie ị ma na ọ dịghị easy ọ kwa ihe anyị mere

nne ya mara gị mma
thank you afa m wụ Obi West ah, adị m very very happy n'ụbọchị tata ihe mee n'ụbọchị tata bụ ihe obi aṅụrị because eh, ndị nna m ochie ee a kpụnyelu fa efi ụmụ nwanne m tikọrọ aka kpụnye ndị bụ nna m ochie efi and eh, ezigbo ihe ọṅụ ka ọ wụ and adịkwa m very happy onye ha si wee nabata ya wee rie wee ṅụọ maka ọ dịrọ easy e wee were obi aṅụrị wee kpụrụ efi wee naba my father wụkwa Cyprian Onyenwe dịkwa nnukwu happy n'ụbọchị nke taa maka tata dịkwa ụbọchị ya because eh, a sị na nna zụchaa nwa nwa zụọ nna so ụbọchị taa bụ ụbọchị o ji enwe o nwere ezigbote aṅụrị pụrụ iche so aṅụrị m niile bụ na ndị mmadụ bịagasịrị na be anyị n'ụzọ niile gbagasịrị gbachaa different type of places wee bata n'obi aṅụrị adị m very happy and ha bata rie ṅụọ nwee aṅụrị ọ dịrọ easy so obi dị m sọsọ ụtọ na na onye everything si wee gaa n'ụbọchị nke taata so nwerọ onye sị na ọ fụrọ ihe o riri ọ fụrọ ihe ọ ṅụrụ so adị m very very happy so chukwu ga-eduokwa ha ụkwụ ha ji ga-ana ga-aka nke ha ji wee bịa mma chukwu ga-edukwa ha gbara ogologo ụzọ maka many of my friends si different places wee bata obodo a today so ọ dịghị easy so my happiness wụ na ihe niile gara nke ọma thank you very much